Is mise Oran de Ruiséal, an tOifigeach Forbartha agus Ballraíochta, le Fóram na nÓg. Inniu tá mé anseo go díreach le tacú le Conchúr ó Fhóram na nÓg atá ag éascú seisiún OCN3 san obair ghrúpa. Bhuel bhí, ar ndóigh. printísigh agus daoine eile san earnáil óige na Gaeilge ag dul tríd an OCN ar an obair ghrúpa, so bhí muidinne go díreach ag tacú leo ag amharc ar cineál múnlaí de chuid George Benson agus cineál an obair praiticiúil a thig linn a dhéanamh. Bhí muid ag díriú isteach ar mionrudaí cosúil leis na cláranna atá na daoine seo ag dul a bheith ag déanamh. Bhí muid ag dul isteach ar samhail curriculum. Bhí muid ag amharc ar measúnú riosca atá tú a cheadú a dhéanamh, rudaí atá b'fhéidir nach smaoinigh tú faoi but atá chomh tábhachtach sin. Is mise Cara Ní Mhuirí agus táim lonnaithe le Glór na Speiríní. Is mise Iníon Ní Sheanasaí, táim lonnaithe le Comhar na Gaeilge Mol an Cat Show mar cheannaire. So bhí muid ag déanamh an OCN Leibhéal 3 so bhí sin.

Ceithre seachtaine de peil faoi scileanna agus feoil siúd do na lads agus giota taobh alt fearr den chultúr sa Chumann Lúthchleas Gael agus stair an chumainn a mbeadh siad ag imirt fáinne chomh maith chun iad a spreagadh giota beag. Seo sam. an rud a sheas amach domh go mór chun an bhéile dóigh chun déileáil leis like rud a rud eachtra like a tharlaíonn sa chlub óige so just an dóigh like na steps ina dtéann tú fríd agus an dóigh chun déanamh mar is ceart agus like athbhreithniú agus gach rud a dhéanamh ina dhiaidh chun bheith ábalta déileáil le rudaí i bhfad níos fearr. Is mise Taidhleach agus tá mé ag obair do Ghlór na Móna mar Oifigeach Cúnta Phobail agus mar. oibrí óige go páirt-aimseartha. Is mise Manus agus oibrím mar oibrí óige ag Glór na Móna agus táim anseo le foghlaim faoi obair ghrúpa agus obair óige agus an OCN level trí a dhéanamh. Bhí muid ag cur plean ceithre seachtaine le chéile chun obair ghrúpa a dhéanamh le bhí ceann tugadh faoi déanamh ceann le déagóirí faoi stair agus cultúr sa ceantar áitiúil. Sheas amach dom go háirithe an tseoraigh den obair ghrúpa ná go bhfuil ort neart pleanála a dhéanamh roimh ré má tharlaíonn rud éigin le linn seisiún, go bhfuil rud éigin eile le déanamh agat. Is mise Tiernan Mac Siacais agus tá mise lonnaithe le Laochra Loch Lao. So le cúpla lá anuas tá muid just ag gabháil don OCN leibhéal a trí just ag foghlaim faoi obair ghrúpa agus cén dóigh le cur grúpa in aithne lena chéile agus le bheith ag dul fríd gach rud a dhéanann grúpa go bunúsach.

dtús a haon, ag amharc ar an Ghaeilge agus an Chumann Lúthchleas Gael agus tá mé ag dul a bheith ag dul i seisiún leis insa chlub óige agus ag amharc ar an tábhacht a bhí ag an Ghaeilge agus an Chumann Lúthchleas Gael i gcultúr na hÉireann agus ag dul ag iarracht a dhéanamh an scéal sin a fháil trasna do na páistí atá ag freastal an chlub óige agus just cé chomh tábhachtach is atá sé i dtodhchaí na Gaeilge faoi láthair.